Mai Jane Ansah Mai Jane Ansah tu tsopano tikufuna tapangeko feature pano pa Justin Tech Malawi zatenga nthawi osalondolozako kuti amama amenewa kodino zikuyenda motani of course mukuziwa kale ndizoti iwowo ndifeyo tinakhululana nthawi ija anazangopanga zosokoneza nthawi ina yake ka ndalama zanu kulepheranso kufotokoza bwino bwino tinapezeko zonena kuti basi tu tayenda mma parallel lines komabe lero tikufuna tapange feature chifukwa it's been a while Kodi ali kutino akupanga zotani? Ayi kuchokatu nthawi imene amayi Jane Ansah anapezeka zotino basi ino zinkhani zawo zija zatuluka. Iyayi amafuna kuwononga kaya mabiliyoni angati chani. E, kenako kunapezeka kuti kulephera kufotokoza bwinobwino zinazachitika zonena kuti Peter Mutharika atazafotokoza kuti iyayi zili motere motere basi amayi aja anayamba kulandidwa mphamvu ku ofesi yawo ija basi tu kukhala ndithu osamalandiranso ntchito. Nde anangokhala vice president wa dziko komatu nde osalandira ntchito ina iliyonse kuchoka kwa president kuwatuma kuti akachite zina zake. Anyways zinakhalano motani kunapezeka zonena kuti iwo ajatu basi anangolingalira kuti ah ndisangokhala iyayi ndizitakatakabe nde ankathamanga thamanga kupita mmapemphero uku ndi uku kukayendera mwina kaya ndi ma farmers, alimi kwina kwake, basitu kumangopanga zinthu zonena kutino ngati vice president asangokhaliratu zii pa zero iyayi, basi nde amatero, komabe analibe nde kuti relevance anakalibebe tinene choncho, alibe ngatino chikoka chimene anali nacho poyamba, nanga si ife timakambabe kuti azafotokoze kuti mamawa, ayi zinakhala motani kuti pamene ananyola chonchija akuyenera azafotokoze ndipo azapepese, Ayi, koma nkhani yathu yomwe yatipangisa kuti tapange feature lero ndi nkhani yonena kuti iwowatu leroli akupita, nde kuti ku BICC kumene kuli mwambo wa mapemphero wa azimayi, International Women's Day Prayer, leroli ndi tsiku limene azimayi onse pa dziko lapansi, ndi tsiku lonena kutino akuyenera kukhala ndi mapemphero awo ndithu kupemphera, sitikuziwa zoti apemphera zotani, Kodi kaya apemphera mabanja awo kaya maiko awo, komano ndi zoti akuyenera kukhala pamodzi ndi kuchita mwambo wa mapemphero ndithudi. Nde Amayi Jane Ansah, tsopano kunoko ku Malawi, ku mwambo umenewo umene ukachitikira ku BICC, apitatu ngati mlendo wolemekezeka. Nanga si nde kuti ndi Mama amenenso ali ndi udindonso waukulunso mu dziko muno? Nzikatu number 2 mwina mungazadabwe ndi iwowatu kuterekotu amayi Jane Ansah kuchoka pa Peter Mutharika ndikumabwera ndekuti iwowa amayi Jane Ansah nde ndi mlendo olemekezeka despite kunena kuti kodi zinachitika zotani iyayi tikukamba zonena kutino apapa akupitatu kukakhala ngati mlendo olemekezeka ku mwambo wa mapemphero umenewowo nde mukhala mukumaona mu zithuzimo ndithu kuona kuti ayi zikuonekatu zili bwino zobheba kwambiri Eee nsalu izo zikuoneka ngati I think nsalu imeneyi ndi ya mpingo wa CCAP ngati sindikulakwitsa koma ndi nsalu yabwino kwambiri inaumbidwa bwino nde muone azimayi amene akuoneka mmenemo ena ndi zoti amanga maduku awo mopatsa chidwi ma smile chimwemwe chokhachokha ayi ngakhalensotu amuna amene akapezeka pamenepo tudabwanso kuti amuna mukapangapo chani mene mesa kodi nza azimayi zimenezi Mmakhalanso basi nthawi ina iliyonse olondola kumene kuli a kuli azimayi. Eh? Mmatidabwitsanso tu azibambo enanutu vuto lanu nchani basi pa azimayi basi yakaliyakali. Anyways tipitilize kunena kuti ngakhale azibambo amene akapezeka kumene kuja ndizoti nawonso zikuoneka zachimwemwe zokhazokha akusangalala. Now kwapitatu kumenekokotu anthu angapo of course nde tizikamba za madam Monica Chakwera, mkazi wawo wa president opuma Lazarus Chakwera, ndi zoti ali kumenekotu kumatha kuonetsa zonena kuti pamapempheropatu sitimatenganso kuti awa ndi a gawo liti awa ndi a gawo liti. Umenewotu nde umulunguwotu umatisonkhanitsa pamodzi. Ayi zili bwino kwambiri kuona nyimbo kukhala ngati amaimba nyimbo mu zithunzi zinazo koma zija zokomatu zobhebha zosangalatsa. Kumenekoso kwapitatu aja timati amama amati Cecilia Kadzamira eya ajatu amadziwika kuti iyayi nthawi imeneyo amati pamene pamakhala Kamuzu iwoso amakhala ali pomwepo izizi ndi zinthu zokoma kwambiri ndikufunabe kungopanga emphasize be point imene ndimafunsa ndi funso kuti kodi afuna mapemphero amenewa nzotani Sizoti no ndikungovala nsalu basi chani zabwino kuziumba bwino kutchena kusoketsa ma style abwino kodi mapempherowo muti no mukukapempherera zotani kumeneko mm chifukwatu kumenekoko ndekuti kuyenera kuti ikhale ngati tsiku limene mapemphero amenewo mwina angapindulire dziko Eya angapindule bwanji dziko la Malawi? Nde tikukamba za ma issues amene tili nawo kunoku. Nkhani za zachuma mmene nde kuti zayamba kupangidwa recovered choncho kuti zizipita patsogolo ndofunika kupemphelera ndithu kuti no amene akutsogolerawa eya apitire kukhala ndi moyo wautali kuti no mwina mwake zinthu zikonzeke. Kupempheleranso kunena kuti mwina mwake eh ngakhale kamchitidwe kakubaka mwina mwake chifukwa kameneka nkachiwandatu kamenekaka eh kuti mwina mwake Mulungu atalowererapo. Eee, majaji aja achinyengo aja atamakhudzidwabe ndi kadzanja kena kake, mwina mwake, mwina, ingakhale ngati exorcism-tu basi, kubalamutsa ziwanda mwa iwowo, fwa anthu amenewa amakhala ali ndi ziwanda amenewawa, majaji akumatulutsa anthu azikakhapa anthu chani, eeh, gulu limeneli ndi ziwanda limenelili, sius, sikusatira malamulo, anthu achinyengo, ziwanda zokhazokhazo, we need ndekuti no, ngati miyambo ngati imeneyiyi muzipempherera zimenezi, Of course ndikufunanso kukambako zonena kuti mwaona timadandaula mvula, mvula sikugwa, indee sizoti madera monse ikugwa ndikudziwanso madera mwinanso ndekuti zinavutirabe mpakana pano koma madera ena yapezeka kuti kumagwa choncho basi kachimanga kaja osachita kuumiratu bwanjino tidzithokozanso Mulungu osamangoti idzingokhala nthawi yokhayokhanso yomapemphera kuti aah mvula yasiya kugwa Mulungu tiyang'aneni ife koma mvula ikamagwa ndebasi umakhala ngati kuti basi nzachizolowezi palibenso chachilendo chinachichonse iyayi Its time to thank God for the good rains, kuthokoza Mulungu pa mvula imene akutipatsa, madalitso omwe akutipatsa, of course so ndekuti kupempherera amene zikuwavutawa. Ndimaona ngatitu miyambo ngati imeneyi itati izipanga focus pa zinthu ngati zimenezo mwina zingathandizetu dzikoli. Chofunikiranso kwambiri kupempherera kwambiri mtendere mu dziko muno. Hmm? Mukuona zomwe zikuchitika ku Iran? Hmm? Mukuona mmene zikuchitikira Israel ndi America? Eeh, ngakhalenso maiko osiyanasiyana kumeneko, achina Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates, kumene kukuphulitsidwaphulitsidwa basi. Nkhani yake zankhondo ziti? Zomwezi. Achina Ukraine ndi Russia osachitanso kutani, kukamba. Tikadzatere Afghanistaninso kaya ndi chani kodi imene ijanso kaya? Eeh? Nawoso nde kuti aphulitsane phulitsane. Mukuona zomwe zikuchitika kumene kuja? No peace. Mtendere kusowekera. Sopano ifeyo kunoku tili ndi mtendere tatiyeni tidzipemphelera kuti mtendere umenewu upitiriretu kwa mibado ndi mibado, miyanda ndi miyanda ya anthu omwe adzabwere kutsogoloko. Malawi adzapitilizebe kukhala wa mtendere. Tidzifunikira mapemphero ngati amenewo kuti mwina mwake atithandizire komaso nde kuti umodzi. Eya. Chifukwa apapa zaoneka kale kuti no palibenso zoti uyu ngwa chani, uyu ngwa chani onse angovala nsalu imodzi pamenepopo. Nsalu ija ya CCAP youmbidwa bwino kwambiri ya green ija ndi mtanda wake apo yabwino kwambiri. Wina aliyense wavala nsalu iti? Imeneyoyo. Of course azibambo okhawo ndi amene avala ma jekete kuti kodi mukapanganso chani aka ma jekete inu sim'mene mupezeke kumeneko zimenezo ndi za azimayi nanu? Aaa. Hey, komabe tinene chonchi, avala nsalu imodzi. Pamenepopo pali a Katolika, a Chisilamu ali pomwepo. Pali a Seventh Day pamenepo. Pali a Assemblies pamenepo. Timadziwa Madam Monica Chakwera ndi a Assemblies. Pali a Citadel amene wawo amayi Jenasa. Mukuona? Pali, pali nde kuti mipingo a CCAP omwewo ali pomwepo. Hey, mwinanso PIM. Mipingo yonse nde kuti ili pati? Mwina ndi ma pentena ndi ena amene ali ndi timaministry ali mmenemo onse kuvala nsalu imodzi osati iyi si nsalu ya tchalitchi chathu one people anthu amodzi ndithudi nde umodzi umenewowo utati no zifalikira no nde kuti kudzifalikira kumafika madera onse eh a, a, a miyoyo yathu ndiye kuti kaya kudzipani mpingo cha- kaya nja- umodzi umene udzifalikira mpofunikira nthawi zina zina zake zikumazipempherera fatu kugawanikana kujatu muziwe zoti ndi ntchito tu za, za midima tu zimenezijazi tu ndi ntchito za satana tu zimenezozo nde satana si nanga kumangolamuliranso mwaiona nde zimapezeka kuti pamene satana akulamulira nde kuti dziko lathu miyoyo yathu iyi kupezeka zoti basi tu anthu kungogawanikana Ndofunika kumapemphererabe kuti kachiwanda kamenekanso nako kazikhala kakumasosoledwa ndithu pakati pathu, kuwazidwa kuti kachokepo katitalikire kutali. Anyways this is good aah ife tikukufunirani zabwino zonse azimayi pamene mukapanga choncho osaiwala kupempherera mabanja anu eeh chifukwa inuyotu ndi amene mmayenera mudzisungatu banjalo nde tatiyeni mupemphererenso mabanja anu zuvuta kwambiri mmabanjamo koma tufunikira ndekuti mapemphero anuwo Ngati azimayi amati a mother's prayer tu eyaa akuti ndi pempherotu la amayi tu limakhala la mphamvu kwambiri nde tagwiritsani mphamvu zimene Mulungu wakupatsanizo ngati amayi kuti mwina mwake zinthu ziyendepo ndithudi kuthandizira kuti tipite pasogolo we're not done yet makamaka ndi mayi Jane Ansah E, tiyamba kumakupangamponi feature komatu ifeyo timanena kuti zimakhala bwino one day kubwerabe ndikuzafotokozera bwinobwino kuti ah, zinayenda motere motere apa ndi apa ndi apa tinalakwitsa apa apa tikonza motere ndipo taphunzirapo 1 2 3 4 ah, pepani kwambiri amalawi tiyeni tiyendelenso limodzi ngati amalawi zimatha nthawi zina zake kuthandiza osangokhala zete ngati mene zikuchitikiramo Yaa nde kuti tiyambetu motero leroli tikubweranso ndi nkhani zina ena ake akuti kani Zeze ndi Dorothy Shonga Kingston chani zipwirikiti zomwe zikuchitika tikupatsani zimenezozo stay tuned akuti.